moni moni moni masana abwino ndine nesta the black teacher lero uh, masana a uh, pa 15 juni mchaka cha 2026 tabwera ndi nkhani zimene zachitika zosiyanasiyana ma updates tiyambe ndi ku irani tinamva update ya mamawa kunena kuti uh, kumeneku alengeza kuti agwirizana zoleka nkhondo america ndi dziko la iran komanso zimenezi zikukhuzanso ku lebanon kumene israelinso imalimbana ndi gulu lija la hezbollah

kunena kuti Strait of Hormuz itsegulidwa komanso blockade ya America ichotsedwa pa Iran. Eya, ndipo chifukwa cha news zimenezi mitengo ya mafuta yatsika. Tsopano anthu padakali pano akupanga watch kuti aone ngati sitima ziyambe kudutsa bwino bwino. Um, padakali pano kuliso uh, nkhawa pang'ono chifukwa anthu sakudziwa kuti zimenezi zikhala zoona. Tidziwe kuti kufikira lero Donald Trump walengezapo kunena kuti deal uh, ikubwera pompano pompano pokwanira ka 35 ee chiyambireni nkhondoyi 35 times imene Donald Trump wanena kuti aa ceasefire ikubwera deal we are close we are close koma mapeto ake sizimatheka anthu amakhala akumenyanabe ndiye padakali pano ngakhale izi zanenedwa anthu enabe adakali cautious kuti aone kuti zitheka eya uh, zinthu zina zimene zikukaikisa anthu ndi zinthu zimene kusiyana kwa zimene zikukambidwa makamaka kumbali ya america ndi mbali ya iran Strait of Hormuz America ikuti itsegulidwa basi mafuta ayamba kupanga flow zonse zibwerera mwachikale Koma Iran ikulankhula zonena kuti itsegulidwa koma ikhala under management ya Iran kusonyeza kuti Iran izilipiritsa ndiye tiona kuti kodi zinthu zenizeni ndi ziti eya zonsezi zioneka masiku amene akubwerawa wawina nkhondoyi ndani ndanenapo mbuyomu um, and ndikubwerezaso lero kuti nkhondoyi yawinidwa ndi dziko la Iran sadly uh, mutha kubwerera ku history america kumenya nkhondo ku vietnam america kumenya nkhondo pompano for the past 20 years ku, ku afghanistan america inapita ku afghanistan inachotsa mboma matalibani inathamangisa inabweresako boma lina america inakhala kumene kuja matalibani aja anangochokachoka kuthawathawa ndikupita kukalowa mma guerrilla umakakhalakhala mmapiri ndikumapanga ma attack Ma Taliban sanasiye. Anakhala akumapanga ma attack kupanga ma attack. America was forced kukhala kumene kuja ma billion kumapanga spend ma billion chaka ndi chaka kwa kwa zaka 20 ali kumene kuja. Eventually anapita kukakambirana ndi ma Taliban. Eventually America anachokako ma Taliban lero ndi amene akuyendetsa boma la ndani? La la Afghanistan. Ndiye muzaona kuti pali kuwina ma battles. America. imawina ma battles, imamenya ma battle ndikuwina koma nthawi zambiri imaluza nkhondo yonse chifukwa tactic yomwe opposition imachita imakhala yopanga drag and ukapanga drag nkhondo ija uyiwina America chifukwa chani? chifukwa nkhondo ija ndi extension ya politics, ndale, ndiye president wina aliyense amene wayambisa nkhondo amakhala ndi pressure yoluza support kwawo, popularity. ndiye politics zimapanga play. Nkhondo ikakhala yaifupi, nthawi yochepa, simapanga affect president uja kwambiri ndale kunyumba iyayi. Koma nkhondo ija ikamataliki, ikamatalika talikira, anthu atha kukhala kuti amakusapota kumayambiriro, kumapeto kwake anthu amazakhala kuti akudana nawe. Anthu a opposition kuyamba kupanga kampeni chifukwa cha nkhondo yomwe ukuchita. Ndiye Iran inadziwa bwino zimenezi. Donald Trump walowa, waiyamba nkhondo ija, inanena kuti uyuyu Sitimulola kuti angowina, angomenya kuwina pompo kumachoka ayi, timukakamira ndiye anamukakamiradi mpaka Donald Trump amasowa posiyira nkhondo ija. Akati ndifuna ndisiye chochi, ndingoponya mabomba ndisiye chochi tinene kuti tawina victory, Iran imati mm akati ndawononga Air Force yanu ndakuwononga iyi Iran ikuphulisanso. Akati ayi ma missile capability anu onse taathezeratu, Iran ikuponyabe ma missile. Ndiye kunapezeka kuti a, pressure tsopano inachoka kwa Iran ndikupita kukakhala kwa Donald Trump. Mpaka apapa agwirizana deal. Koma kuti muone zimene zavomerezedwa apa, ndipo mudikilire, muzaona kuti ma objectives a nkhondo aja palibepo. Number 2, amafuna regime change, regime change sinachitike. Number 3, ubale wa America ndi Israel waipa chifukwa cha nkhondoyi. Anayamba limodzi ngati ma twins okondana. Padakali pano waipa. Donald Trump watopa nayo nkhondo akufuna nkhondo ithe, Netanyahu zikumuvuta chifukwa sanakwanirise ma objectives ake, Hezbollah ikumenyabe, ma Houthi akumenyabe, Iran idakali strong. Donald Trump akuti basi peace deal pamene dzulo dzulo lomweli Israel inali ikuphulisa ku ku Beirut. Ndiye padakali pano peace deal ya Donald Trump ikuphatikizaso Lebanon meaning kuti Donald Trump tsopano akukalipira Netanyahu kuti tasiyani tasiyani. which is success kumbali ya Iran kuti awiri awawa mpaka afika podana posaonana bwino. Tithaso kukamba zachitatu kukamba za Strait of Hormuz. Strait of Hormuz sopano Iran yazindikira kuti ili ndi chida chopwetekera economy ya dziko lonse lapansi komanso economy ya America chifukwa ma economy awa ama, amayendera mafuta inflation dziko lonse kuvutika chifukwa cha Strait of Hormuz. Iran yazindikira kuti ili ndi chida chimenechi. ndipo next time china chake chitangochitika iran ipitaso ku strait of hormuz chachifolo ma neighbors iran yatibula ma neighbors uae saudi arabia qatar onsewa amene sopano adziwa kuti sali safe no matter kuti america ili kumeneko kulibe komabe sali safe iran ili pamenepa Nkhondo yonseyi ikutha, Iran ndi imene ili yamphamvu kwambirinso kusiyana ndi nkhondo isanayambe. Nkhondo isanayambe, aliyense amangoiona Iran ngati dziko loipa, la anthu oipa. Komano padakali pano, mayiko ambiri, even maneba, adziwa kuti Iran ndi dziko lamphamvu. Ndiye anapha atsogoleri a civilian, Ayatollah. ndi ena ndi ena, padakali pano dziko la Iran likuyendesedwa ndi IRGC military group amene ali more militant than atsogoleri akale ndiye regime change ijaso sinayende bwino. Zonsezi ndikuzifotokoza kuti mumvesese bwino bwino tikamati Iran ndi imene yawina nkhondoyi. Iran military yake singayime ndi military ya America. Nkhondo ya pompo pompo America itha kuphulisa kuwononga Iran ijayo. Koma Iran itha kukakamira kugwirisa ntchito chani You win the battles koma ifeyo eventually we win the war. Chizungu chake akumati chani? Winning by not losing. Iran yawina just chifukwa choti siinaluze. Osati kuti iyoyo yamenya America nkuphulisa America. Iyayi, asilikali a America aphedwa ndi 12. Avulala 300. Koma nkhondoyi yakhala costly, ma billion ma billion a America amene awonongedwa polimbana ndi ma drone otchipa a Iran. Iran yawina nkhondoyi by not losing chifukwa America the biggest military, the most powerful military in the world mogwirizana ndi Israel apita kukaponya ma bomba awo zida zenizeni amagwiritsa ntchito ma joker kuponya ku Iran yet Iran is still standing today. They are winning by not losing. Mwandimvesa? Ndine Nesta the Black Teacher.